There is nothing like surname in Igbo land. Absolutely nothing. ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ka m gbaa gị ụkwụ n'eze ị hụrụ ihe a na-ekwu okwu ya ee nwaanyị lụọ di ọ ga-agbanwe aha nna ya zawa aha di ya gbanwee nke a mee nke a mee nke ọzọ nke bụ eziokwu bụ na achọghị m ịma ma nwaanyị gbanwere aha nne ya nna ya ma ọ bụ zawa aha di ya ma ọ na ọ chọghị ịza aha di ya ee a sị ka e kwuwedị ndị nke ugbu a na-azazi aha di ha na aha nna ha makọọ ya ọnụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na enweghị ihe dị ka surname n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa chetakwa na ndị ọcha bịara n'ihe dị ka ebe 1504 ha ihe mgbe m na-ekwu okwu ya tupu ndị ọcha abịa maka ndị nke ugbu a ga-eche na ọ wụ 18 ha 19 ha 17 ha ka m na-ekwu okwu ya centuries ago mbanụ na nara ọ bụghị ya ka m na-ekwu okwu ya tupu ndị ọcha abịa ndị Igbo o doro anya na ndị Igbo na-alụ karịa otu nwaanyị ọ ga-ara ahụ gị ahụ onye Igbo lụrụ naanị otu nwaanyị ndị Igbo na-alụ karịa otu nwaanyị n'ihi na ha na-achọ ọtụtụ ụmụ ha ga-amụta maka ọba ji ha na ọba ede ha nakwa ihe ndị ọzọ ha na-eme eme iji kpata ihe ha ga-eri n'ọnụ ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na nwaanyị lụọ di ụmụ ya ndị ahụ a mụtara maka na a na-aza eke orie afọ na nkwọ dịka aha a mụọ nwaanyị a sị na ọ bụ mgbeke mgborie mgbafọ dabere n'ụbọchị ahịa a mụrụ onye ahụ n'ihi ọ bụghị naanị gị ga-aza mgbeke zaa mgborie zaa mgbafọ zaa mgbakwọ n'ụlọ unu kama na a na-ekwuzi okwu mgbeke mgborie mgbafọ okeke na okorie a ga na-atụzi aka nne nke a mụrụ gị dịka nwa n'ihi na ị sị okeke nwa okorie ihe ọ pụtara bụ na okeke okorie nwere ike nwee karịa otu okeke n'ụlọ ya maka na ọ bụghị naanị okeke ka a mụrụ n'ụbọchị eke kama ihe a ga-emezi bụ sị okeke nwa mgbafọ nwunye okorie enweghị ihe dị ka ọ ga-agarịrị otu a bụrụ surname ịza nka a ga ịza nka mgbe e bidoziri zawa ihe dị ka surname ndị mmadụ bidoziri zawa aha ozuzu ha chetakwa ihe a na-ekwu okwu ndị mmadụ bidoziri zawa aha ozuzu ha mana nke ugbu a ịhụla na surname agafeela n'ịza aha e ji mara ezinụlọ ọzi ee onye ọbụla aza aha nna ya amụzie nwa ugbu a ọ bụrụ na aha di m bụ chibuike nwa m mụtazie nwa ogechi ọ zaa ogechi chibuike ihe e jikwa na-aza surname mgbe gboo bụ ka a hapụ ichefu alaka gị ebe unu siri bido mana ka ọ dịzi ugbu a ndị mmadụ achọzikwana ịza aha alaka ha mgbe ụfọdụ kwana ihe e ji azakwanụ ya bụ aha bụ ka a hapụ ichefu onye ahụ nwụrụ anwụ mana ugbu a a na-azazi aha onye dị ndụ ndị na-ebi ego akwụ ị hụna nga ha biri isi onye dị ndụ